Hello, my people. This is Anigo TV. I want to ask this question. Are they speaking English in Lagos? Because o nwere ife na-agbagwoju m anya since this boy a na-akpọ Mohbad nwụrụ all the videos a na-erelizi everywhere a na-eme bụ bụ Yoruba Yoruba ka people so na-asụ bụ ndị be fa onye chọọ ime obi Yoruba artist nke a pụta Yoruba onye nke a pụta onye ọ bụla na they are speaking language Yoruba language and they are proud of it. Nna eh, ị ma na ọ bụrụ be anyị na-anụ anyị bụ ndị Igbo afọ m uwe ị ga mee ị na ma a gwasị Odumeje ana m ajụ a na-asụkwa oyibo na Lagos because o nwe ofu ife mmadụ gwara m sị m na Yorubas they are proud of their language. that's why their language is going viral o nwere something Mr. Sabinus kwuru na one show nwa ya nwoke bụ Ndụka sị na mmadụ were Yoruba language mee comedy skit postuo another person were Igbo language mee skit postuo na nke a sụụ Yoruba na-aka aga viral karịa nke a sụụ Igbo

that little support na wetin we need na god save me o.
Oh. ị nụgo ya and ife o kwu na-abụ confam truth ọ nya ka o si wee dị yorubas they are proud of their language ọ onye igbo ka ọ ga-abụ ị nọdị n'ọfịs onye igbo afụ nwanne ya ka ọ na-abịa maka na onye igbo and ị fụ na onye oge na-abata na ọ na-asụ igbo before na-abata na that ọfịs ọ tọn sụba oyibo some people bụ onye Igbo ga-afụ nwanne ya tọn asụba Yoruba ị na-afụ na onye a nụnwa ị nenegodi ya na onye a bụ onye Igbo na-asụ Yoruba ha anyị na-eme onwe anyị nwanza na-ele aka na-ele ọkpa ọ sị anya na ịcha mmanụ na-eme this country m nọ na ya a na-akpọ Malay ị daa iwu n'obodo a e wee buru gị wee ruo na court Malay language ka a ga-eji wee kpe gị ikpe o nwerọ onye ga-asụrụ gị oyibo malay language ọ bụ na a ga-atụ gị nga 10 years malay language ka a ga-eji wee sụrụ gị ya tụọ gị nga 10 years ọ bụ na a ga-atụ gị nga 5 years 6 months 4 days 5 days their language ka a ga-eji wee sụ everything a na-ajụ gị ajụjụ malay language ka e ji wee na-ajụ gị ajụjụ achọọdị ịma na ị na-anụdị oyibo asị m dị ama achọọdị ịma na ị na-anụdị language na ọ na ị dịrọ anụ ọ bụ na ị dịzị lucky bụzie lawyer fa sụzie lawyer kọwara gị ife ekwu dị ọkwa na ị nwere lawyer fa achọrọ ịma ife afụ their language ka fa ga na-asụ fa sụsịa ịgba e kpuo gị n'ime nga ị nara kirikiri ma agwa sị nne nwa ị fụ na fa dị proud of their language fa chọ ka their language last ya forever mana anyị bụ igbo anyị achọrọ ka Igbo language last ya ọ nya kpata anyị ji afụ ya asị na onye ọrụ na-asụ Igbo ejere akwụkwọ ana m afụcha ọtụtụ people onye na-asụ Igbo a sị na i jere akwụkwọ language anyị na-asị na mmadụ amara asụ oyibo na mmadụ ara asụ oyibo ị kpọta onye England ọ ya asụnwu Igbo ọfụma ọ ya asụnwu Igbo ọfụma ife m na-agwa gị bụ eziokwu ị kpọta onye Amerịka onye a mụ na Amerịka even onye Igbo a mụ na Amerịka na-anata ana Igbo ọ na-asụ Igbo ọkwa ị fụ na Igbo ara ya eye ọ na-aka ọ dị ebe onye Igbo na-asụ oyibo ọ ya na-eye eye because ọ bụrọ language a mụrụ ya na ya so I'm proud of Yorubas why m ji kwuo like this they are proud of their language fa na-asụ ya ebe ọbụla fa na-asụ ya ebe ọbụla fa achọrọ ịma na ị na-anụ ma ife na ebe na ị na-azụ jee chọbazie translator ọ na-aka o kwesịrị isi dị Malay language country a nọ na ya they are proud of their language fa achọrọ ịma ana m abata shop ka m goo ife na shop onye obodo ọ na-asụrụ m obodo ị na-agwa ya na ịra anụ ife ọ na-asụ ọ chọrọ ịma ọ bụ na ịra anụ ife ọ na-asụ ị pụọ na shop ya ọ chọrọ ịma ọkwa n'obodo a onye obodo bata shop onye obodo ọ na-asụrụ gị obodo a na-afụkwa na ị bụrọ onye obodo ọ chọrọdị ịma ọ na-asụrụ gị obodo a ọ chọrọ ịma na ị na-anụ ya ọ bụrụ na i jizi sign mebere ya as ndị ogbu i we sign bụrụ ya as ndị ogbu i goro ife ịra anụ ịwa ịwa ndị befa ya abịa go ya ife this is Anigo TV share this video ife m na-ekwu pure truth ọ dị n'uche kwuo n'ọnụ